Akuti mukumamutukwana kwambiri Atupele Muluzi akabwera kudzayankhula nkhani zokhudzana ndi Peter Mutharika kumanena kuti iyayi alibe utsogoleri nde basi inoyo mukumamutukwana iyayi wabwerano kudzanena kuti iyeyo akuti amamulemekeza Mutharika mukungoona kumakhala pansi ndikumamuloza zala kumukadazi kapena kumtukwana zotani komano ndi mistake yaikulu kwambiri chifukwa chonena kuti iyeyo Sizoti amamunyoza Peter Muthalika amamulemekezaso kwambiri. Ndetu anabwera pa tsamba lake la mchezo la Facebook kudzalembapo timaparagraph tingapo akunena kuti I have noted with concern the continued claims that whenever I speak on the need for leadership and reform I am in some way attacking His Excellency President Professor Arthur Peter Muthalika that is not the case akunena kutitu ineyotu ndikungozindikira chaposachedwa pompa nde ndazindikira mo khudzikanso kunena kuti, kuti pamakhala ena akumayankhulano zonena kuti nthawi imene ndangokhalano tsopano kudzayankhula zokhudzana ndi utsogoleri kuti tikufunikira mwina mwake tisinthe utsogoleriwu, eh, tipangeko marifomu ena ndi ena kumbali ya utsogoleri. Ndetu mapezeka zoti anthu oti akunena kuti ineyo ndikumakhala ndikuti ndikumpanga attack kumunyoza, ah, olemekezeka President Professor Arthur Peter Mutharika, nkhanitu si imeneyo, ineyo sindikumamunyoza iyayi.

Iye anasankhidwatu kutinotu akhale nde kutino ndi mandate eh zolinga zonena kuti awonetsetse kunena kutino iyayi akukwanilitsatu zinthu zabwino kwa anthu a Malawi iyaa ndipono ineyo ndizoti ndimamutengatu ngatitu munthu wofunikira kwambiri ndimamuyika ndithu pamwamba apo komaso ndimamuona ngati mwina mwakeso ndithu ndi tate ndithu kwa ineyo

I am a leader of an opposition political party in a democratic Malawi. It is both my duty and responsibility to speak on issues affecting our nation and to hold government to account where necessary. This is not personal, it is the essence of democracy. Akunena kuti nthawi yomweyo chomwe mukuyenera kudziwa nchonena kuti ineyo ndi mtsogoleri wa chipani chipani chomwe no ndoti chani chilitu ndithu kumbali yotsutsa ndipono tikamayang'ana kuno ku Malawi Iyi ndi democracy ku Malawi. Ineyo ndi zonena kuti ndili ndi udindo. Udindo wanga ndi wonena kuti ndidziyankhulako pa nkhani zokhudzana ndi dziko lathuli, zimene zikukhudzana ndi dziko lathuli komanso kuitha kuligwira ndithu boma pakhosi pamene pakufunikirapo. Izizi sizoti ndi personal iyayi. Izizi sizoti basi zidani za ineyo ayi komano ni nkhani yonena kutino democracy imayenera idziyenda choncho ndithudi. My focus remains clear, to contribute to building a better Malawi for all as a member of Malawi's opposition, hashtag democracy challenges, hashtag building our future. Akuyenatu kunena kuti no. Inetu ndetu chidwi changa sizotinso ndetu chikhala chosintha yaya. Ndi chotsindika ndithu, chotsindika ponena kuti ineyo kuonjezerapo tu zimene ndingaonjezere, kuti no mwina mwake timange Malawi wabwino. Ndipotu Malawi ameneyi ndi zoona kuti ineyo ndikufuna atamangidwa ngati m'modzi mwa mamembala ndithu a ku chipani chotsutsa, a kumbali yotsutsa ndithudi. Ayi, akutitu democracy basi tikukhwachanakhwachana democracy komanso kumanga ndithu tsogolo ndithudi moteromo. Ayi, ziritu motero ma guy, two days osapezekapo pano, not two days as such, eh, kukhala ndithu timasiku tingapo osapezekapo, eh, tikati tigwiridwenso pakhosinso ndi zina, komano we are back, tabwera. Nde nkhani ndi imeneyi. Akunena kuti mukumafatsatu inu ndikumanena kuti Kadazi ukakhala pansi kumunyoza Peter Mutharika usayankhule zambiri iyayi, akangobwera Atupele Muluzi kuti adzayankhulepo zotere, heyi iwe, ukhale chete iwe, chanchanchani. Ukusamunyoze Peter Muthalika kunena kuti ine sindimanyozatu Peter Muthalika. Ine ndikabwera chimene ndikumabwera ndikumadzatani ndikumadzayankhula nkhani zimene zikuchitika mu dziko muno eh, kuti apapa mwina mafuta sakupezeka chifukwa cha zakuti zakuti. Ndiye kuti nkayankhula choncho ndikunyoza sindinyoza Peter Muthalika ndimamulemekezatu munthuyi ndipo ineyo ulemu wanga kwa iyeyo ndizoona kuti sudzasintha olo mpang'ono pomwe. Sindingakhale pansi nkumamunyoza Peter Muthalika pamenepo ndiye kuti mutu wanga sugwira iyayi koma ineyo Ndineso braza, president wa chipani chimene chili kumbali yotsutsa, nde ndi mbali yanga ndi ndi ntchito yanganso kuonetsetsa zonena kuti no pamene pakulakwikapo tikumayankhula, nde ndikayankhula sizoti ndikum'nyoza Peter Mutharika kapena kum'panga attack iyayi, ndi nkhani yongoti oh tikufuna pakonzeke apo, imeneyotu nde democracy yotu osanditukwana iyayi, ndingofuna mudziwe zimenezozo. Akukambatu moteromo a Atupele Austin Muluzi. Ayi, tinganene bwanji? Akulu zonena kuti no akuti samanyoza Peter Muthalika I think tikabwerera nthawi ya campaign ija anazayankhulapo zina zake eeh nkhalamba iyayi wakalamba eeh sizoti kunyoza iyayi ndi munthu wamkulu nkhalamba chani chani iyayi mmene zinkavekera ka tone kakebe kankabwera ngati konyozanyoza yah of course sanabwerebe direct ngati kudzanyoza koma ka tone ko kanazabwera choncho ende mpaka kanapanga spark debate anthu nthawi imeneyo anayankhula zambiri aah Atupele Muluzi akuyankhula bwanji Ee kunchotsera ulemu Peter Muthalika chan chan chan. A osangopita bwanji kumakayankhula fundo zake bwanji akubwera apaso kumadzapanga attack ndekuti Peter Muthalika. Iyayi sizimayenera kukhala choncho ee. Whatever the case is tingonena chonchi. Yes iyeyu kukhala kumbali yotsutsa ali ndekutino ndi aah I think ali ndi ufulu onena kuti akhoza kumayankhula. zimene zalakwikazo angathe kumayankhula palibe vuto lina lililonse ndikungodabwabe kutino ma guy ake ndi ati amene anakhala pansi ndikumamunyoza nde kutino Atupele Muluzi kutino kuti iye akunyoza Peter Mutharika I don't know kuti ma guy ake ndi atino koma I think zimene akuyankhula Atupele ali ndi point ali ndi ufulu oyankhula zimenezo pamene pakulakwika kutsutsapo komanso mwina pamene pakuchitika bwino kupeza kutino akukonzapo Yeah. Anadzanena mmbuyomu ka video kake kamene kanatuluka cha posachedwa, amanena kuti no yeah inetu ndili ndi chidwi chofuna kugwira ntchito nde kuti ndi ah, boma la dpp kuti tikonze pamene pakufunikira kukonzapo ngati angatifune chani chani. Ah, just want to bring that kunena kuti no Atupele Muluzi it's too late to save Jerusalem eti. Nde mwachedwa nazo no zinthuzi. Ngati ankafuna kukonza, olo apapa akamapanga criticise ndiye kuti akufunitsitsa ndithu utsogoleri utakonzeka, Malawi atakonzeka. I think Atupele Muluzi sanakonde Malawi. Let's just say that eti. Atupele Muluzi ngakhalenso udf anakanatu paja kuti akaime nawo ku alliance, nthawi imene anakapangana ku alliance mwina anakatha ku. thandizira mwina ndi mwina mmene eh, mufunikira kukonzedwamo nanga sinde kuti akuti ali ndi nzeru nde ngati uli ndi nzeru nzeru zako zimafunika ndithu utakaziphatika kumbali imeneno mwina mwake zingathe kuthandiza no dzikoli koma anafuna kuyima paokha nde nzeru zawo zizingoima nazo ku opposition uko akamakamba kunena kuti ayi mafuta simuyendetsa bwino munakapanga zonse nzeru zimene zinakakhala bwino ukanakhala zonoti iweyo unayima nawo kumbali imeneyo ngati alliance dzeti Kumenya alliance ndi dpp and phase imeneja nda nda nthawi imeneja ya achina blessings a Rosario amene aja ankabwera ndithu kumazayankhula zonoti yayi taphatikanani inu ndithu kupempha Atupele Muluzi tayimani nde kuti ndi dpp chani chani e, koma ankakana mwina akanakhala zonena kuti anayima ndekuti ndi dpp nthawi imeneja we could be talking about something different bwezi tikuyankhula zinthu zina anakakhala mkati, bwezi ali mtika mwenimweni ndikumaonesaso zonena kuti no pamene pakulakwikapo ndiye kuti akuthandizira kukonza apo takonzamponi motere, nzeru zanga zoti takonzani apo ndi apo apo ndi apo, osati no ndiye ataima uko kunja nkumanena kuti hey takonzani apo apo aa timanena kuti ah inu mufuna leroli muzinena kuti mufuna kukonza nthawi imene ija mmomo munakajoina mesa tinkanena kuti mupulumutse Malawi pangani ngati tamenya alliance alliance yoti mupulumutse Malawi osangoti za ndale iyayi Nde mesa bwenzi no ataima pabwino poti apulumutse Malawi? Koma kodi no nanga uzingoima kumbali kunja uko nkumaloza ee apo eapo! Mungakonze zinthu zingakonzeke? Ayi ndithu komatu uthenga ndi umenewo akuti osamutukwananso iyayi akayankhula mumpatseko ulemu iyeyo si zoti amakhala akunyoza Peter Mutharika koma amangokhala zoona angofuna titakonza dzikoli akuti.